In Inis bhí stair i ndán do bhuaiteoirí Craobh Iománaíochta an Chláir. Bhí Éire Óg Inis sa tóir ar Chraobh an Chontae ó bhuadar é siar 1990, fad is a bhí breis is ceithre scór bliain ann ó bhuaigh Cluain Aodha Cuinche é siar sa bhliain 1942. Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta an lá stairiúil seo. Is slua ollmhór bailithe isteach anseo go dtí Páirc Uí Chíosóg agus lá mór don dá chlub deis ansan ag Éire Óg Inis agus é sin thar an trasnán go snasta ansan ag Marco Cleary. Éire Óg Inis ag teacht babhta amháin eile. Deis ansan ag an lántosaí sin é Danny Russell ach an iomarca spáis tugtha dó laistigh den chúile. Tús maith ag an bhfoireann áitiúil anseo. Anois Cluain Aodha Cuinche ag lorg scór dá gcuid agus Peter Duggan, sin é an fear ceart. Sár-iarracht aige siúd. Russell babhta amháin eile fé bhrú, an pas tugtha uaidh agus b'fhéidir go bhfuil deis eile ar scór. Tá muintir na hInse ag imirt níos fearr, níl aon cheist fé. Marco Cleary an-éifeachtach ins an cluiche agus deis babhta amháin eile ag Shane O'Donnell. Taithí na mblianta, laoch an Chláir, laoch dá chlub. Deis ag O'Donnell díreach thar an trasnán. Beidh sé sásta an cúilín a bheith aige. Bua maith dar ndóigh ag Éire Óg Inis i gcoinne Cill Mháille sa chluiche leathcheannais. Anois ar an dtaobh eile tá deis ar scór ag Cluain Aodha Cuinche agus tá sé sin acu! Lucht leanta mór anseo tráthnóna acu. Anois babhta amháin eile an lán tosaí. Danny Russell, fear ceart san áit ceart. Déanamh dóthain anseo agus. Cé nach bhfuil aon chúl le feiscint go dtí seo ach am go leor fós le dul i bPáirc Uí Chíosóg atá lán go maith agus scór maith eile ansan aimsithe. Babhta amháin eile ag Peter Duggan, tá siad ag brath ana chuid air. Sin briseadh ag deireadh ag David Reidy. Osclaíonn na guaillí agus tá misneach aige agus b'fhiú tabhairt fé! Tá sé aige! Sár cúilín ansan aige! Bhí Éire Óg Inis anseo go deireanach in 2022 agus briseadh croí acu. Iad ag déanamh go maith sa pheil chomh maith le cúpla bliain anuas. Marco Cleary, ó sin scil den scoth! Sár-chúilín arís ansan aige. Pas isteach go dtí David Reidy. Deacrachtaí ag Cluain Aodha Cuinche é a smachtú tráthnóna. Reidy go hard, Reidy go cruinn thar an trasnán. B'fhéidir gurb é seo an lá. Is le féachaint amach ann fós le dul anois ar an taobh eile. Deis ansan ag O'Neill. An pas go cliste amach anseo go dtí Callum Hassett. Scór ag teastáil go dóite. Hassett. Tógann a chuid ama. Tá sé sin aige. Fanacht sa chluiche i gcónaí. Ansan ag Stack, féach air sin, pas foirfe amach is amach agus sin an difríocht eatarthu go dtí seo. Scóranna ag teacht níos fusa d'Éire Óg Inis. Céim cliste amach ansan do Liam Corry. Is ar leath na páirce ansan agus ag an deireadh, Marco Cleary an t-athrá á lorg arís agus, bhuel, tá sé sin aige! Chuir sé sonc ina dhiaidh chomh maith ach tá cúilín aige agus é ag dul ó cheann ceann na páirce anois. Sea, táimid. Peter Duggan, laoch an Chláir, laoch dá chlub agus Duggan le sáriarracht arís! Níl an tuáille caite isteach ná é. 1942, An uair dheireanach ar bhuaigh Cluain Aodha Cuinche. 1990, An uair dheireanach ag Éire Óg Inis. Tá tarraingt agus stracadh á dhéanamh ansan agus Shane O'Donnell ag gearradh isteach. Agus ag an deireadh, an réiteoir chun an cúilín sin a cheadú, John Bugler, i bhfeighil cúrsaí inniu. Trí chúilín eatarthu. An pas amach arís dtí David Reidy. An-thionchar aige siúd ar an gcluiche seo tráthnóna. Ní féidir é a stopadh agus sin scór cinniúnach. An t-am ag imeacht anseo i bPáirc Uí Chíosóg agus misneach agus creideamh anois ag Éire Óg Inis gurb é seo an lá a chuirfear deireadh le gorta, sárimirt ansan ag Oran Cahill agus an fheadóg dheiridh séidte anseo don gcéad uair ó 1990. Craobh an Chláir tugtha leotha. Ag an bhfoireann áitiúil Éire Óg Inis beidh ceiliúradh go maidin go cinnte anseo agus an bua tuillte gan aon cheist. Sea, Corn Canon Hamilton bronnta ansan ar an gcaptaen agus an bua tuillte gan aon cheist ag Éire Óg Inis.